Ok, Dia dhaoibh a chairde agus fáilte ar ais tar éis briseadh na Cásca. Em, tá an ceacht seo an-an-simplí agus an-éasca agus tá sé ag leanúint ar aghaidh leis an rud a bhí tosaithe agaibh roimh an mbriseadh. So, feicfidh sibh go bhfuil leagan amach difriúil saghas, em, don. One note, so just le bheith cinnte nach bhfuil bhur n-ainmneacha ansin, feicfidh sibh go bhfuil an dáta don seachtain seo isteach ansin agus ina dhiaidh sin tá sé briste síos go dtí an bhféilire, so sin an féilire don seachtain seo agus na ceithre ceacht. Mar, de réir an litir a sheol an príomhoide abhaile, beidh sibh ag leanúint amchlár na scoile as seo ar aghaidh so caithfidh muid é a bhriseadh síos saghas, toisc go deineann A agus C amchlár difriúil ó B agus D. So, má feiceann sibh ar an bhféilire, tá A agus C thuas anseo agus díreach toisc gur tagann A níos luaithe san aibitír, agus ina dhiaidh sin tá B agus D. Now, beidh sibh ag leanúint na ceachtanna céanna ach just ar laethanta difriúil, agus chuir mé dathanna éagsúla ar na. ar na táblaí seo ionas go mbeadh sé níos soiléire daoibh. So A agus C, ní bheidh sibh ag déanamh aon Ghearmáinis ar an Luan ach B agus D, ba chóir go bhfuil sibhse ag déanamh Gearmáinis ag a cúig tar éis a dó go dtí ceathrú chun a trí. Sa dara líne anseo, feicfidh sibh, caithfidh sibh Ceacht a hAon a dhéanamh. Beidh oraibh gach rud a líonadh isteach ar an bhfoirm Microsoft agus táim ag déanamh an físeán YouTube sin anois. So, beidh an nasc isteach ansin. So, táim tar éis na nascanna a chur isteach ansin freisin. So, má brúann sibh ar Ceacht a hAon, brón orm, osclóidh an ceacht, nó is féidir leat an ceacht a oscailt ón, ón painéal seo. Agus an rud céanna leis an bhfoirm Microsoft. Muna bhfuil an bhfoirm ag obair. Agus tú ar an iPad nó tú áit éigin, brón orm, le ceacht, leis an cheacht, muna bhfuil sé ag obair, feicfidh sibh gur féidir libh é a oscailt tríd an. tríd an nasc atá ar an bhféilire. Tá brón orm, tá sé saghas glitchy ar an ríomhaire, caithfidh mé uasghrádú a dhéanamh ar an ríomhaire seo. So, em, Ceacht a hAon le déanamh ar an Luan ag B agus D agus Ceacht a hAon le déanamh ar an Mháirt le A agus C. Alright, so má téann sibh isteach go dtí an ceacht, feicfidh sibh, eh, tá na dátaí, thall ansin. Sin na gnáth treoracha, caithfidh tú an obair a dhéanamh ar an bhfoirm Microsoft thíos. Inniu caithfidh sé féach ar leathanach 147 de leabhar, léigh Ü Punkt 2, sin Übung 2, agus freagair na ceisteanna ar an bhfoirm Microsoft. Nuair atá tú críochnaithe leis sin, déan iarracht an tráth na gceist Harry Potter a fhreagairt ar leathanach 148. Freagair an tráth na gceist agus ansin ceartaigh do chuid fhreagraí. Scríobh do scór ar an bhfoirm Microsoft. So, i ndáiríre, déan an píosa seo agus léigh na ceisteanna. Ansin, déan an quiz Harry Potter. Freagair nó déan ceartúchán air sin agus nuair atá gach rud críochnaithe, téigh síos anseo agus má tá tú A nó C, roghnaigh an bhfoirm seo, má tá tú B nó D, roghnaigh an bhfoirm sin. Now, rud éigin atá difriúil anois agus beidh seo ag dul amach i ríomhphost chugaibh, beidh na foirmeacha ag dúnadh 24 uair tar éis an ceacht as seo ar aghaidh. so caithfidh tú bheith cinnte go bhfuil an obair seo déanta agat ag an am ceart agus ansin beidh na foirmeacha seo ag dúnadh an maidin dar gcionn ag leathuair tar éis a naoi, so tabharfaidh sé sin an ceacht Gearmáinise atá agatsa i lár an lae, an tráthnóna sin agus an maidin dar gcionn chun an obair a fháil déanta ach muna bhfuil sé déanta ina dhiaidh sin beidh tú ag fáil nóta obair bhaile agus níl éinne ag iarraidh é sin.

OK. So anois, smaoinigí faoi na ceisteanna sin ach ná déan aon rud. Téigí chuig an Harry Potter Quiz. So táim chun an leabhar a oscailt just chun bheith, beidh sin níos éasca. Gheobhaidh muid an highlighter agus feicfimid. Now, bhí mé ag labhairt le Oide Linda níos luaithe agus dúirt sí go bhfuil Harry Potter léite agaibh so ba chóir go bhfuil sibh iontach. So, wie heißt der Sohn.

Sin leabhar a haon freisin. Wie viele Jahre gehen Zauberlinge zur Schule. So Zauberlinge, sin na cailleacha. So cé mhéid bliain a freastalaíonn na cailleacha ar an scoil? So tá an eolas sin ar fáil i roinnt dos na leabhair. Má tá sibh tar éis iad a léamh. Wie heißt Harrys Eule? So, sin an peata atá ag Harry, cad is ainm di? Nummer dreizehn ist Wer spielt Harry Potter im Film? So, tá siad ag lorg Wer, sin duine atá ag teastáil uathu, so cad is ainm don aisteoir?

So ó cén t-ardán a imíonn an traen der Zug nach Hogwarts. So nuair atá siad san déanta agat, má téann tú síos ansin níos faide, nílim chun é sin a dhéanamh ar an bhfíseán seo, em, tá na freagraí uile. So tabhair scór duit as 15, ansin téigh siar go dtí an leathanach, OneNote, Má tá tú i 1A nó C, tá go dtí 9:30 ar an dara lá is fiche chun an bhfoirm Microsoft a dhéanamh agus má tá tú i B nó D, tá go dtí 9:30 ar an Mháirt agaibh agus feicfidh sibh, look, sin na ceisteanna a. a théann le Übung Zwei, haon, dó agus trí, agus ansin cuireann tú do scór ó Harry Potter isteach ansin. Má tá fadhb nó ceist ar bith agaibh, is féidir libh ríomhphost a sheoladh chugam ach, eh, beidh mé díreach ag glacadh leis na freagraí agus an obair atá seolta isteach ar an bhfoirm sin in am le bhur dtoil. Eh, agus sin deireadh don bhfíseán seo, so auf Wiedersehen, eh.